Go raibh maith agat a Dhónail. So, em, bhain muid an-sult go deo as a' chaint ar maidin agus oíche aréir agus is dóichí go raibh muid a' caint faoi aistriúchán agus, eh, litríocht don, eh, do dhaoine fásta go dtí seo ach gné iontach iontach tábhachtach den litríocht ar ndóighe ná litríocht na n-óg Agus le bheith ag plé agus ag caint faoin ábhar sin tá Jacqueline de Brún anseo, bean de bhunadh na háite seo, scríbhneoir do pháistí fosta. Bhí ráchairt mhór ar an leabhar a scríobh sí Scoil an Chnoic. tá sé in úsaid againn féin sa scoil s'againn féin i Leitir Ceanainn agus creidim go bhfuil leabhar eile ar na bacáin gan mhoill agus inár gcuideachta fosta tá Máire Uí Dhufaigh ansin as Inis Oírr, creidim, an ceann ab áille den trí oileán Árann, ab é? Tá siad ar fad go hálainn, tá na trí cinn go hálainn. Tá, tá,
cinnte. Múinteoir atá inti, d'oibir sí ar an chlár Séideán Sí agus go leor leor duaiseanna bainte amach aici, go háirid do na leabharthaí An Garda Cósta agus Raic ansin agus creidim go bhfuil leabhar eile le foilsiú gan mhoill in san tsraith sin. So, cuirfimid tús le rudaí anseo agus b'fhéidir le le tús a chur leis an chaint agus an díospóireacht anseo nó b'fhéidir ceist shimplí nó b'fhéidir nach ceist simplí atá ann ar chor ar bith ach cad é a spreag sibh le tabhairt fá litríocht na n-óg?
Is dóiche mo chúlra mar mhúinteoir scoile agus bhí mise roinnt blianta, thoisigh mé amach ag bun na scoile agus ansin bhog mé go dtí na hardranganna bunscoile agus ba ansin a mhothaigh mé an ganntanas, anois tá sin ag gabháil siar blianta ach bhí ganntanas mór ann d'ábhar léitheoireachta do pháistí ag an leibhéal sin. Bhí muid ag baint úsáid as sleachta as téacsleabhair nó rudaí fótacóipeáilte amach as leabharthaí in áit a bheith ábalta leabhar iomlán a léamh agus is fíorbheagán a bhí ann i nGaeilge Uladh chomh maith, rudaí a bhí fóirsteanach don aoisghrúpa. So, agus ansin mo pháistí féin ag fás aníos, léitheoirí móra a bhí iontu sin agus ba bheag a bhí ann daofa i nGaeilge a bhí siad ábalta léamh so sin, spreag sin mé le bheith ag scríobh.

rudaí eile agus ansin bhí mé i mo chomhordaitheoir ar thionscnamh Séideán Sí agus chuaigh mé amach ar phinsean luath as sin agus mar chuid den tionscnamh sin, dála scéil, tá, tá brón orm má tá mo chanúint ach tá muid in ann labhairt, dá mbeadh comórtas ann tá muid in ann labhairt chomh sciobtha céanna le muintir na Gaeltachta, b'fhéidir níos sciobtha, bhí, mar chuid den tionscnamh sin leis an nGúm agus tá Muiris anseo inniu, bhí. Ó rang a trí go dtí rang a sé ar aghaidh socraíodh go mbeadh fíorleabhair á n-úsáid in áit téacsleabhar, go n-imeodh na téacsleabhair a bhíodh ann le haghaidh léitheoireacht na Gaeilge a fhoghlaim agus go mbeadh fíorleabhair ann agus cuireadh amach é seo ar cineál coimisiún. Bhí cead ag daoine iarratasí a chur isteach, samplaí dá gcuid obair a chur isteach agus ceann de na jabanna a bhí a'msa leis an bhfoireann, a bhí ina múinteoirí, bhí ochtar ann ag pointe amháin, Bhí ag obair ann ná breathnú ar an ábhar sin agus a shocrú an raibh sé feiliúnach nó nach raibh agus ansin iarraidh ar an duine leanacht ar aghaidh is a dhul a scríobh leo agus ansin bhí mé bhí mé ar phinsean agus chaithfinn rud eicínt a dhéanamh liom féin agus dúirt mé liom féin má bhí mé chomh maith sin ag inseacht do dhaoine eile an raibh a gcuid ábhar feiliúnach nó nach raibh meas tú an bhfuil mé féin in ann rud eicínt a scríobh. Bhí an chéad scéal An Garda Cósta i mo chloigeann a'm mar bhí mé i mo chónaí in áit a raibh stáisiún Garda Cósta le feiceáil ó mo sheomra codlata ann agus bhí cineál an scéal sin i mo chloigeann. Ansin bhí Darach ag imeacht eicínt, ceapaim gur in Inis Oírr, bhí siad in Áras Éanna agus luaigh sé go raibh gantanas ábhar ann go dhéagóirí a raibh Gaeilge mhaith acub agus a bheadh ag iarraidh cineál stuif a léamh ina gcuid canúint, ina gcanúint féin, gan a bheith róchanúnach, ach gar go leor don Ghaeilge a bheadh acu féin, agus cheap mé go mbeinn in ann é sin a dhéanamh, ach ní raibh an oiread sin suim agam i scéal a lonnú sna hoileáin, níl 's agam cén fáth, b'fhéidir go raibh mé ag iarraidh éalú as sin, agus bhí Darach an-tógtha leis an smaoineamh gur, gur ar an oileán, go mbeadh na caractair seo lonnaithe ar an oileán, so chum mé na caractair seo, Caitríona an phríomhcharachtar, agus tá muid, tá muid leo ó bhí siad timpeall cheithre bliana déag. suas agus anois sa leabhar nár tháinig amach fós, beidh siad seacht mbliana déag, ocht mbliana déag ag críochnú na scoile agus ag cuimhniú ar an saol atá amach rompu. Sin freagra an-fhada ar do cheist.
Luaigh an bheirt agaibh ansin cúrsaí oideachais agus cúrsaí scoile agus mar sin de. Bhur mbarúil, bhfuil, bhfuil, bhfuil baol ann nó contúirt ann go bhfuil litríocht na n-óg róbhainte leis an chóras oideachais, go bhfuil páistí óga inniu léann siad ar scoil ach nach bhfuil léitheoireacht na n-óg cineál mar ghnáthchleachtais acu sa bhaile nó ina ngnáthshaol, go bhfuil litríocht na n-óg rócheangailte leis an chóras oideachais mar mar.
Bhuel, is dóigh go bhfuil, fá láthair, agus níl páistí ag léamh sa bhaile. Tá mise i ndiaidh píosa taighde a dhéanamh ar ar seo ar fud na tíre agus bhailigh mé sórt eolas ó ó Ghaelscoileanna, ní ó scoileanna Gaeltachta, Gaelscoileanna amháin ar fud na tíre agus ba sin an freagra, níl páistí ag léamh sa bhaile. Léann siad ar scoil ach cuid mhór acu ní bhaineann siad sult go fiú as a bheith ag léamh. i nGaeilge, b'fhearr leo bheith ag léamh i mBéarla agus sin a mbunús agus tá sin iontach brónach. Tá tá rud éigin ann chomh maith, bhí, mar chuid den taighde seo bhí mise ag cur you know na cúiseanna agus cuid mhaith de sin ná nach, go mothaíonn siad nach bhfuil na scileanna nó na straitéisí acu le bheith ag léamh i nGaeilge agus atá acu i mBéarla agus baineann sin chomh maith leis an teagasc so má tá na scileanna acu déanfaidh sin iad neamhspleách sa léitheoireacht. Beidh na straitéisí acu le tabhairt faoi, rudaí nár léigh siad riamh roimhe agus go mbeidh siad neamhspleách ach níl sin ag tarlú faoi láthair. So bhain an taighde seo le páistí sa bhliain, sna blianta deireanacha ar an bhunscoil. So seo iad roimh dhul ar aghaidh go dtí an dara leibhéal. So tá sé cineál, is ábhar imní é nach bhfuil siad ag tógáil na scileanna sin agus suimiúil go leor ins an taighde gur cuireadh ceist ar pháistí a bhain sult as an léitheoireacht, Agus na daoine a bhain sult as an léitheoireacht, ba iad sin na daoine ar éirigh go maith leo ins na tástálacha agus ins na na trialacha. So na páistí a raibh na scileanna agus na straitéisí acu, is iad sin na daoine a bhaineann sult as. So is cineál, you know, tá freagra ansin, má theagascann muid na straitéisí dóibh, beidh siad in ann an cleachtas sin a leathnú. Ach go dtí sin, tá sé ag tarlú ar scoil agus faoi bhrú. em agus is is trua sin mar tá na hábhair tá tá na leabharthaí tá tá rudaí ag teacht amach atá you know tarraingteach agus an cineál sin so yeah caithfidh muid tógáil air sin tá obair romhainn mh-hmm.
agus agus Máire ar ndóigh mura bhfuil léitheoirí óga againn ní bheidh léitheoirí fásta againn. Ní bheidh, ní bheidh. Tá díoma orm go b'in an toradh a bhí ar an taighde sin a Jacqueline mar Is dóigh go b'é an teoiric a bhí ag an Roinn Oideachais nuair a cuireadh, Roinn Oideachais ó dheas, nuair a cuireadh an, an, nuair a thosaigh siad ar an tionscnamh Séideán Sí nó Dearthóirí Áiseanna Teagaisc na Gaeilge le ainm an-fhada a thabhairt air, go, go, go spreag, go mbeadh na leabhair chomh taitneamhach, go mbeadh fíorleabhair in úsáid in áit na sraitheanna a bhíodh ann nuair a thosaigh mise ag múineadh ar dtús agus go spreagfadh sé sin, an léitheoireacht, go mbainfidís taitneamh as an léitheoireacht seachas gur ábhar scoile a bhí ann ach de réir mar atá tú ag rá ní móide gur tharla sé sin agus b'fhéidir, ceapaim féin go bhfuil bearna mór ann, bhí muid á lua sin ar ball, is dóigh gur féidir áiseanna iontacha a chur ar fáil ach mura gcuirtear an oiliúint. cheart ar na múinteoirí faoi na bealaí is nua-aimsirí, na bealaí is fearr, na rudaí atá foghlamtha againn ó na tíreachaí eile faoi bhealach leis na scileanna a aistriú. Is cuma cé chomh maith agus tá na háiseanna i ndáiríre mura bhfuil na scileanna, mura bhfuil an oiliúint agus tá na coláistí ag déanamh an-obair, tá na coláistí oiliúna ag déanamh an-obair ach breathnaíonn sé dhomsa anois nuair a thagann go leor de na múinteoirí amach as na scoileanna mar gheall go bhfuil córas cinn teanga sa scoil atá an-trom ar leabhair oibre agus go minic sna leabhair oibre ní bhíonn ann ach líon isteach na bearnaí agus cuir tic sa mbosca ceart. Níl mórán cruthaíocht ag baint leis, níl mórán foghlaim i gceist so b'fhéidir go bhfuil go ndéanann siad dearmad ar an méid oibre a chuireann na, agus tá daoine anseo anois atá ag plé leis an leibhéal sin, an méid oibre a chuir sibhse agus a chuireann sibhse isteach ins na coláistí agus. go dtagann siad amach agus tá's acu na teoiricí anseo ach ní móide go bhfuil siad á gcur i bhfeidhm agus is mór an peaca é sin. Bhí tusa ag lua na téacsleabhair ar ball freisin. Tá sibhse ag feiceáil sin chomh maith nach bhfuil? Go b'shin an bealach.
Cinnte, ach tá ceist eile ann agus tarlaíonn rud, sílim chomh maith nach bhfuil páistí ag iarraidh bheith ag léamh i nGaeilge nó síleann siad nach bhfuil, níl na straitéisí acu le bheith ag léamh i nGaeilge mar go bhfuil siad ag. eh cineál tá, tá, tá caighdeán ró ard le cuid mhaith de na leabharthaí atá, atá muid a' tabhairt dóibh. Em agus ní, ní mian liom sin a rá nó an freagra a bhíonn ann i gcónaí ó caith, ní thig linn achan rud a dhéanamh simplí cé chomh híseal agus a thig linn an caighdeán a thabhairt ach ní bhaineann sé le sin, baineann sé níos mó le dhul isteach ag an leibhéal ar a bhfuil siad agus tógáil uaidh sin in áit dhul isteach go hard agus a bheith ag dúil leis na páistí teacht chuig an leibhéal sin ní tharlóidh sin agus sin mar atá faoi láthair. Tá muid ag dúil leis na páistí teacht chuig leibhéal an-ard agus tá rud ann fá scríbhneoirí agus aistritheoirí i nGaeilge agus tá muid inár measc. An cineál, an dearcadh seo go gcaithfidh muid an Ghaeilge a shaibhriú an t-am ar fad, tá saibhreas teanga de dhíth, tá muid ag cur isteach an oiread sin frasaí deasa agus rudaí galánta le cuma mhaith a chur ar an Ghaeilge agus le go mbeidh Gaeilge mhaith ag na páistí. ach in amantaí is an simplíocht agus an an rud an bun rud atá de dhíth orthu ar dtús agus ansin tógáil ar sin agus mar chuid den taighde rinne mise rinne mé leibhéalú ar leabhar le go mbeadh páistí ag léamh ag an leibhéal tí ar a raibh siad. Tá rud ann anois sa Bhéarla go bhfuil algorithms ann tá algorithms ann agus thig leat ra teideal leabhair a chur isteach agus tabharfaidh sé duit an leibheal ceart, bhuel, don pháiste sin. Níl a leithéid sin againn i nGaeilge agus caithfidh muid ár mbreithiúnas féin a dhéanamh. Caithfidh muid oibriú amach cad é tá deacair, cad é nach bhfuil deacair, cad é, cad é a dhéanann leabhar deacair, cad é a dhéanann leabhar amháin níos deacra ná leabhar eile. So tá an t-eolas sin uilig le briseadh síos agus iad a chur cineál in ord deacrachta agus rudaí a thabhairt dóibh ag an leibhéal cuí agus tógáil air sin agus sílim gur sin áit a bhfuil muid, go bhfuil cuid mhór leabharthaí ann ag leibhéal an-ard. Má tá muid ag caint ar an leibhéal, d'úsáid mise Fountas and Pinnell, is cineál thart fá leibhéal Y agus ar aghaidh, tá rudaí de dhíth orainn ag S agus T. le iad a thabhairt suas ag an leibhéal sin. cineál tugann siad suim ard ábaltacht íseal orthu le leis na páistí a mhealladh suas. Sin an áit a bhfuil an ganntanas, sílim féin.
Agus abair anois, dá mbeadh an leibhéal ceart aimsithe againn, an réim teanga ceart agus bhfuil talamh slán déanta againn de sin, Um, caithfidh muid a bheith réalaíoch fá dtaobh de, a rá gur you know is glún Instagram, glún TikTok, glún Snapchat iad. Cad é a thig linn a dhéanamh le go seasfadh leabharthaí Gaeilge do pháistí amach ins an, ins an domhan sin, domhan na meán sóisialta?
Diúltaím cuid den teicneolaíocht nua-aimseartha. Is breá liom leabhair ceapaim nach bhfuil aon rud ar nós an boladh agus an chaoi a mbraitheann leabhair i do láimh nuair a cheannaíonn tú leabhar nua. Bhí mé mar sin nuair a bhí mé an-óg, tá mé fós mar sin, agus ceapaim nach mar a chéile a bheith ag breathnú ar an an scáileán. Tuigim go bhfuil buntáistí ag baint leis nuair a mbíonn tú ag taisteal agus rudaí mar sin ach níl a fhios agam i ndáiríre. Bhí mé ag cuimhneamh ar go dtuigeann an rud a bhí Jacqueline a rá ansin ar ball, bhí mé ag cuimhneamh go bhfuil rud eile ann chomh maith, is dóigh go bhfuil go bhfuil cumas labhartha an chainteora dúchais Béarla faoin am a bhfuil siad i rang a trí is rang a ceathair sa mbunscoil, tá a gcuid Béarla go maith, an bhfuil a fhios agat, tá siad beagnach ag an leibhéal a bheas acu mar dhaoine fásta, níl siad i bhfad uaidh ach. Beidh an páiste Gaelscoile agus tá brón orm a rá, cuid mhaith de na páistí sa nGaeltacht anois atá dhá theangach. Tá siad i bhfad ón leibhéal sin fós ach tá muid cineál ag glacadh leis go b'in é an leibhéal atá acu. So nuair a théann tú go dtí an leabharlann le leabhar Béarla a phiocadh, beidh roinnt focal ann nach dtuigeann siad ach tagann siad thairis mar a dúirt Jackie, tá na scileanna acu ach chomh maith le sin tá an tuiscint ar an teanga acu. Ach sa nGaeilge, seans go bhfuil bearna idir an cumas labhartha atá acu agus ceapaim nach ndéantar nach ndéanann muid a ndóthain oibre ins na scoileannaí Gaeltachta agus Gaelscoileannaí ar an teanga labhartha mar caithfidh tú bheith in ann an teanga a thuiscint agus a labhairt ar dtús sula dtéigh tú a plé le téacs atá cineál casta. Nuair a thosaigh mise ag múineadh i mBleá Cliath, fadó fadó agus ní déarfaidh mé cén t-am, bhíodh na leabhra deasa sin a bhí ag an nGúm le clúdach crua orthu, bhí, bhí Máirín san Íoslainn agus bhí duine eicínt eile sa sneachta agus an tsraith sin, cén t-ainm a bhí orthu? Bhíodh na páistí in ann iad sin a léamh, bhí mé ag múineadh rang a dó agus rang a trí i nGaelscoil agus tá an caighdeán ard iontu sin. Bhuel, sea, tá sé ag ardleibhéal agus bhí siad in ann é lé, é sin a léamh i nGaeilge, ach seans go raibh siad ag teacht amach, bhí mise ag múineadh i nGaelscoil a raibh Gaeilge ag formhór na dtuismitheoirí agus seans go raibh siad ag léamh sa mbaile, ach bhí an caighdeán labhartha acu agus bhí an caighdeán léitheoireachta acu, ach anois ní thiúrfá, an dtabharfá iad sin anois le rang a cúig nó rang a sé. Ní bheadh siad in ann i ndáiríre iad iad a léamh so tá tá an rud sin ann faoi an teanga labhartha agus má thugann tú é sin suas is cuidiú mór é tá 's agam go bhfuil na scileanna léitheoireachta difriúil ach cuideoidh sé go mór mar mar tá tú rá leo tá siad rá ó sea tá mé in ann an focal a dhíchódú mar tá na scileanna foghraíochta á múineadh go dtí leibhéal réasúnta maith agus go dtí an díchódú briseann tú síos é agus an do agus an ó agus cuireann tú le chéile agus fághann tú an focal iomlán tá siad in ann é sin a dhéanamh. Go dtí leibhéal réasúnta cumasach ach ní thuigeann siad, mar a dtuigeann siad an focal, cén mhaith dhuit a bheith in ann é a rá nó é a fhuaimniú mar a dtuigeann tú céard a chiallaíonn sé. So tá sé cineál casta.
Tá sin fíor. Agus bíonn deacrachtaí, tuigeann muid uilig na deacrachtaí. Ach tá rudaí, tá rudaí go speisialta fá litríocht na n-óg fosta. Agus tá mé ag smaointiú ar an tsamhlaíocht. a bhaineann léi agus cineál an spraoi agus an spleodar agus mar sin de agus thig leat rudaí a dhéanamh le leabharthaí do pháistí b'fhéidir nach nach dtig leat a dhéanamh do leabharthaí leabharthaí do do do dhaoine fásta ansin agus b'fhéidir an cheist a bheadh agamsa ná an mbaineann sibh sult as a bheith ag baint úsáid as an tsamhlaíocht agus cá mhéad díbh féin go pearsanta atá in bhur gcuid scéaltaí.
Sílim go dtarlaíonn sé go sórt fo-choinsiasach. Níor rith sé liom go dtí gur fhág mé Béal Feirste agus tháinig mé ar ais agus tháinig mé an Sliabh Dubh gur shíl mé, Jesus, sin scoil a chraic! Sin cnoc. Agus níor mhothaigh mé, bhí mise i mo chónaí i mBaile Uí Mhurchú ag bun an tsléibhe ag amharc amach ar an sliabh sin mo shaol uilig agus sin an, sin an clúdach ar an leabhar. So rudaí, rudaí beaga mar sin nach dtugann tú fá dear. Em, chomh maith leis sin d'oibrigh mé in cúpla scoil agus thig liom a rá, now ní hé go bhfuil duine ar bith de na carachtair bunaithe ar aon duine amháin ach baineann tú tréithe ó dhaoine. Cuireann tú le chéile iad agus déanann tú áibhéil agus is breá liom sin, cineál carachtar, cineál rud, tréith amháin a ghlacadh agus áibhéil a dhéanamh agus sin a dhéanamh ollmhór. So tarlaíonn sin gan, gan amhras ar bith. Smaointím chomh maith ar Bhaile na Críche rud beag cosúil le, le, le Baile Uí Mhurchú ins na seachtóidí nuair a bhí muid gearrtha ón chuid eile den chathair agus bhí, bhí muid timpeallaithe agus sin mar a mhothaigh sé, ag fás aníos agus.

an carachtar seo atá sa leabhar an an príomhcharachtar, Caitríona, is tá pearsantacht an-láidir aici is tá sí an-féinmhuiníneach, rud nach raibh mise so is sise mise mar ba mhaith liom a bheith mar nach raibh mise aici agus an staid a bheith an rud eile faoi ná go háirithe sa dara leabhar.

tá m'athair eh, tá an beirt acu básaithe eh, go ndéana Dia trócaire orthu, bhí m'athair em, bhí an-mhaith, eh, bhuel, an-mhaith leis eh, em, an-mhaith leis bheith ag inseacht scéalta ach ní fhéadfadh sé stopadh agus bhíodh na scéalta fada agus ní raibh tú ceaptha amach le cupán tae nó aon rud eile ach éisteacht leis, cé go mbeadh an scéal céanna cloiste agat go mion minic agus tá bean sa scéal, an bean sa scéal agus dúirt cúpla duine as na hoileáin liom,

ar an tír mhór taobh amuigh agus go bhfuil sé sin cineál difriúil. Tá an tríú leabhar ar an mbealach agus tá mé ag ceapadh go dtosóidh mé ag scríobh do dhaoine fásta ach níl 'fhios a'm. Tá cúpla, tá sé cineál topiciúil i mBéarla faoi láthair a bheith ag scríobh. Tá The Something on the Island ag an scríbhneoir sin, Foley an scríbhneoir Béarla, Lucy. nó Lucy Hulme, tá ceann eicínt acu faoi na hOileáin, tá The Colony ann chomh maith agus tá sé cineál sórt in faoi láthair a bheith ag scríobh do scéal a lonnú ar oileán ach mar oileánach ní cheapaim go bhfuil siad á dhéanamh rómhaith so caithfidh mé a chruthú anois go mb'fhéidir liom féin a dhéanamh níos fearr ná iad.
iontach maith agus ar ndóighe an tsamhlaíocht agus mar sin de bheir sé bheir sé saoirse iontach don don scríbhneoir. Ach leis sin agus is dóiche gur cineál rud eile caithfidh an an t-údar atá a scríobh do pháistí caithfidh sé a choinneáilt ina intinn. Nó b'fhéidir nach bhfuil achan rud fóirsteanach do pháistí agus b'fhéidir go gcaithfidh rud beag den chinsireacht a chur i bhfeidhm. Mar shampla, tá rudaí b'fhéidir a scríobhfá i leabhar do dhaoine fásta b'fhéidir a bheadh graosta nó b'fhéidir rud mar sin. Agus an mothaíonn sibh féin nuair atá sibh ag scríobh go gcaithfidh sibh cinéal bheith smaointiú ar an aoisghrúpa agus an gcuireann sibh cinéal de féin-chinsireacht oraibh féin?
Ní thabharfainn féin-chinsireacht air. Sílim má tá aithne agat ar do spriocléitheoirí agus tá tú ag an leibhéal sin, ní bheadh, ní thiocfadh na smaointí sin go fiú isteach i do chloigeann. Bheadh na smaointí níos mó ar rudaí eile, tá tú ag leibhéal eile ar fad. Agus níl fhios agam an mbeinn ag iarraidh scríobh do dhaoine fásta mar B'fhéidir nach bhfuil an saoirse céarna agat. Bhuel, bheifeá saor le rudaí mar sin a scríobh but níl 's agam ar mhaith liom. Sílim nuair atá tú cineál sáite ins an aoisghrúpa áirithe sin go mbíonn tú sórt, níl 's agam, tá tá an meon sin agat, tá an páiste sin ionat agus ní ní bheifeá ag smaointiú, níl 's agam, ní bheifeá ag smaointiú an bealach sin. Ach a Mháire ansin do chuid leabharthaí tá sé b'fhéidir dírithe ar aoisghrúpa atá rud beag níos sine ná leabharthaí Jacqueline ansin agus was it déagóirí b'fhéidir páistí atá ceithre bliana déag, cúig bliana déag, sé bliana déag d'aois. An bhfuil an chinsireacht sin tábhachtach nó ar cheart
Tá sé deacair a rá. Léigh mé féin mar chineál taighde cuid den YA i mBéarla, go bhfeicfinn céard a bhí daoine a scríobh agus níl siad ag seachaint mórán. Ach tá sé an-deacair a rá cé hiad na haoiseanna sin, céard, bhfuil 's a'd. Nuair a thosaigh mise amach cheap mé go raibh mé ag scríobh do ghasúir, timpeall 13 bliana, 14 bliana, ach anois má tá na carachtair níos sine, an bhfuil do léitheoirí níos sine nó ab in iad fós na gasúir atá 13, 14, atá ag iarraidh fháil amach cén sórt saol a bhíonn ag déagóirí nuair a bhíonn siad níos sine. So níl mé, níl mé féin cinnte. An leabhar atá a'm anois tá sé níos fásta suas an ceann nach bhfuil foilsithe fós agus tá mé ag ceapadh go bhfuil b'fhéidir go bhfuil gá cinsireacht a dhéanamh air mar go bhfuil mé ag plé le topic agus ní déarfaidh mé mórán atá an-fhásta suas agus go mb'fhéidir nach dtaitneodh fiú le tuismitheoirí go dá mbeadh na gasúir níos óige, braitheann sé cén aois atá acu agus níl 's agamsa cén aois tá scoileannaí agus tá scoileannaí ag úsáid an chéad leabhar ach tá sé sin cineál soineanta go leor cé go bhfuil. taibhsí agus rudaí mar sin ann so níl mé cinnte ach ansin tá déagóirí a' léamh Stephen King agus na, an stuff sin ar fad, nach bhfuil, i mBéarla agus tá siad a' léamh leabhra dho dhaoine fásta i ndáiríre so níl mé cinnte ar cheart dhúinn a bheith, bhuel caithfidh tú a bheith cinnte nach bhfuil na gasúir b'fhéidir dhá bhliain déag á léamh ach bhí mise a' léamh leabhra dho dhaoine fásta eh nuair a bhí mé i mo dhéagóir.

cén sórt am? Tá ceist spéisiúil agamsa anois don fhear atá ag cur na gceisteannaí orm anseo. An leabhar faoi na draoithe atá faoi Árainn Mhór, déanann sé cur síos atá an-chosúil leis an leagan dho Grimms Fairy Tales nach mbíonn ag goil thart mórán níos minicí, níos mó mar go bhfuil cinsireacht déanta ar na píosaí sin go bhfuil siad gearrtha amach. So bíonn na draoithe ag gearradh suas na ngasúr agus á n-ithe.

gairid ach tá rithim álainn ann agus bíonn daoine ag rá amantaí nach bhféadfadh gasúr, abair, nach bhféadfadh Diarmuid Dennehy i gCiarraí nó i gConamara nó in Oileáin Árann an leabhar sin a léamh mar go bhfuil sé cineál canúnach ach níl mar níl aon rud, tá an rithim chomh deas is chomh nádúrach agus bheadh duine in áit ar bith, bheadh gasúr in áit ar bith in ann é a léamh, bhfuil sé go hálainn. Agus.
Rinne muid cuid mhór cainte ansin fá na leabharthaí agus an léitheoireacht agus cé acu an bhfuil páistí a léamh nó nach bhfuil páistí a léamh agus mar sin de. Nuair a amharcann sibhse ar ar ar leabharthaí Gaeilge de pháistí anois, cad é nach bhfuil ann ar mhaith libh a bheith ann? Cad é an genre, cad é an cineál leabhar b'fhéidir atá ar fáil i mBéarla nó i dteangacha eile, cad é nach bhfuil muid ag freastal air? An bhfuil tuairim agaibh? Bhuel, ar mhaith leat na staitisticí? No, tá bearnaí ann agus nuair a rinne mise an leibhéalú mar sin bhí áiteachaí ann just nach raibh leabharthaí ann ar chor ar bith so b'éigean dom stuff a úsáid nach raibh fóirsteanach so bhí píosa páistí agam agus tá an chuma air go raibh siad an-lag ag léamh ach ní hé go raibh siad, ní raibh ann ach nach raibh na leabharthaí fóirsteanach dóibh so is mór an truaighe sin agus sin na léitheoirí sin nach bhfuil na scileannaí daingnithe acu ag deireadh na bunscoile agus nach bhfuil an líofacht sin acu agus ní raibh leabharthaí ann a bhí ag an leibhéal, nuair a théann tú síos ró-íseal tá cuma. leanbaí ar na leabharthaí. Tá siad, déarfaidh siad gur leabharthaí de bhabaí iad. Bheadh siad cosúil le leabharthaí de bhun na scoile, níor mhaith leat dul síos ró íseal mar caillfidh siad muinín. So, tá siad ag iarraidh leabharthaí atá ag leibhéal réasúnta teanga. ach a bhfuil cuma níos sine orthu agus tá a leithéid ann i mBéarla ach tá ganntanas mór ann den leibhéal sin i nGaeilge agus fosta tá ganntanas mór ann neamhfhicsean just trasna ar achan leibhéal but go háirithe ag an leibhéal sin arís ag leibhéal atá inláimhseáilaithe ach nach nach bhfuil ró ró dhúshlánach acu. Fosta just réimse suimeanna rud a mhothaigh mise ins na scoileanna just na páistí ag cur suim in rudaí ag so now bhí mise ag díriú don chás-staidéar, is scoileanna uirbeacha a bhí iontu so na caitheamh aimsire a bheadh acu bhí bhí leabhar amháin ann ar Chluichí Oilimpeacha go ginearálta agus dhírigh an bheirt seo a bhí ag léamh ar an dornálaíocht suim mhór acu in Michael Conlan agus bhí scéalta móra acu agus bhí an leabhar ródheacair daofa but spreag sin iad le bheith ag léamh agus bhí siad ag iarraidh é a léamh agus eh you know just just rinn sin difir but bhí tú ag caint ansin ar na ar na meáin shóisialta agus TikTok agus like sílim má tá leabharthaí mar sin ann agus tá suim acu ann tá an caitheamh aimsire atá acu ann nó rud éigin a spreagann iad léifidh siad iad. Bhí, bhí an, an, duine de na páistí sin, bhí, bhí, bhí ainm s'aige gearrtha isteach ina chloigeann, ina chuid gruaige, ní shamhlófá é ag léamh leabharthaí agus bhí suim mhór aige, you know, ins an téacs seo mar gheall ar go raibh píosa ann faoi dhornálaíocht. So tá rudaí mar sin, you know, má tá réimse suimeanna ann em agus listen, ní bheidh go leor leabharthaí ann choíche, tá pictiúir níos fearr ann anois ach ní bheidh go leor ann choíche.

nach bhfuil an. Bhuel, díreach dháiríre an rud ceannann céanna a dúirt Jacqueline, an rud a tharlaíonn sa nGaeltacht, cuireann sé an-díomá ort mar má thosaíonn siad le léitheoireacht na Gaeilge, an rud atá ag tarlú anois, agus nach dtosaíonn siad ar léamh an Bhéarla go dtí go bhfuil siad i rang a haon. Agus ansin tagann páiste ag deireadh na bliana, rang a haon nó tús na bliana, rang a dó, agus deireann siad leat, tá na leabhra Gaeilge sa leabharlann ródheacair dhom. ach tá mé in ann na leabhra Béarla a léamh agus ceapann siadsan agus I mean tá a fhios againn go bhfuil fadhb sna Gaeltachtaí leis an teanga agus chuile rud agus ceapann muid gur rud mór é seo em tá sé ina gcloigeann acub mar sin go bhfuil an Ghaeilge níos deacra ná an Béarla rud nach bhfuil fíor ach sin an rud a bhí Jacqueline a rá tá tarlú níl níl an leibhéal tá an léim cineál sin go bhfuil siad ag iarraidh Úrscéal casta a léamh i nGaeilge, sin an stuif atá sa leabharlann. Só, tá an bhearna mhór sin ansin ón áit, díreach an rud a bhí Jacqueline a rá, ón áit go bhfuil na bunscileanna acub ach ansin caithfidh siad a ghoil níos faide agus níl an t-ábhar ann. Ach tá i mBéarla, tá an t-uafás leabhra deas i mBéarla, atá i mBéarla deas, nádúrach, réasúnta simplí ach níl na habairtí róchasta, níl an iomarca fochlásál ann ná an stuif sin ar fad. agus tá siad a rá, tá mise níos fearr ag léamh an Bhéarla, agus nach dona an rud é sin do chainteoir dúchais, nár thosaigh foghlaim léamh na Gaeilge go dtí deireadh na bliana naíonáin mhóra nó tús bliana rang a haon, agus go bhfuil siad a rá leat cheana féin, tá mise níos fearr ag léamh an Bhéarla, atá ina rud nua dhóibh, tá a fhios agam go bhfuil an trasnaíl a tarlú idir an dá theanga. Níor cheart go mbeadh sé sin ag tarlú agus dhá mbeadh níos mó ann, tá an t-uafás ag teastáil, sa le ag an leibhéal áirid sin agus ansin tá tú réidh leis nuair atá siad sna hardrangannaí tá an t-ábhar ann, tá neart ann agus má tá siad go maith a léamh beidh siad a léamh leabhair as na canúintí eile, beidh siad a léamh faoi na draoithe atá a marú páistí agus an stuff sin ar fad, tá tú ceart ansin ach tá an leibhéal sin ann ó abair, aois, céard é sin, ocht mbliana, seacht, ocht mbliana suas go dtí deich mbliana, aon bhliain déag, agus is gá dhúinn breathnú i ndáiríre go, ar sin. Agus níl mé díreach ag caint faoin scoil, mar sin é an rud aisteach atá ag tarlú, mar gheall gur tugadh na fíor-leabhair isteach sa scoil, tá muid ag caint anois faoi, faoin scoil, agus tá muid ag caint faoin léitheoireacht agus an litríocht, agus tá sé cineál deacair iad a dheighilt sa nGaeilge, tá deighilt ann sa mBéarla, because there's the school books and the books they read in school. agus na leabhair a léann siad ag baile ach tá an deighilt sin sa nGaeilge cineál beagnach imithe agus bhí sé i gceist go spreagfadh sé sin mar a dúirt mé ach ní cheapaim gur tharla sé choíchin cinnte go bhfuil oiliúint múinteoirí agus níos mó den ábhar atá cineál is caithfidh tú bainistiú bíonn scríbhneoirí mar scríbhneoirí ní maith linn go ndéarfadh aon duine linn simpligh an teanga nó déan níos casta é nó aon rud mar is maith linn an saoirse sin a bheith ann mar scríbhneoirí ach le haghaidh le haghaidh an spreagadh sin a thabhairt agus an féinmhuinín sin a thabhairt don gasúr. Caithfidh tú bainistiú a dhéanamh ar an teanga, ní féidir éalú uaidh, ach is féidir é a dhéanamh i ngan fhios, is féidir é a dhéanamh sa gcaoi nach dtuigeann na páistí ná aon duine eile, b'fhéidir go bhfuil, go bhfuil tú á dhéanamh sin, bhfuil a fhios agat, mar shampla, má tá, abair i mBéarla deireann siad look, you know, beidh an focal look ann agus ní bheidh. glance at or or have a glimpse at or whatever, Béarla atá air, ar na rudaí sin sa sa leathanach céanna, ach d'fhéadfadh sé i nGaeilge go mbeadh, breathnaigh, amharc, féach, sin trí fhocal don pháiste bocht sin nach bhfuil ach ag foghlaim léitheoireachta ag 7 nó 8 in aon rud amháin. So coinnigh le ceann agus níl mé ag rá go bhfuil ceann níos fearr ná ceann eile ach bí cineál, ar dtús, nuair atá siad ag tosaí amach ar dtús, coinnigh le rud amháin, b'fhéidir coinnigh, an teanga. Rud beag teoranta, abair leat féin, bhuel, cén fáth go, níl mé ag iarraidh, mar dúirt duine eicínt ann, ann, níl tú, níor cheart go mbeifeá a múineadh saibhreas teangan i ndáiríre, an teanga labhartha, fríd na leabhra, cé go gcuidíonn na leabhra leis an teanga labhartha, ach ní shin an fáth go bhfuil litríocht nó leabhra ann, níl mé ag rá teann den fáth labhartha. Go raibh maith agat, a Mháire. Anois, b'fhéidir, tá muid ag teacht chun deiridh agus. Tá leabharthaí ar na bacáin ag an bheirt agaibh. Bhfuil cead agam ceist a chur fá na leabharthaí seo agus an bhfuil rud ar bith gur mhaith libh, rud ar bith ar mhaith libh a rá fá dtaobh daofa?
Em, bhuel, is dócha, luaigh mise aréir fá mo cheannsa, so an darna, an sequel, em, den, den, den scannán, eh, Cloch na Gréine. Cloch na Gréine. So baineann sé le Brú na Bóinne, em, agus an. droch-ádh a bhíonn ar dhaoine a bhaineann na clocha nó na carraigeacha ó áiteachaí naofa agus sean agus an droch-ádh a bhaineann leo so is arís Baile an Chnoic agus na nósanna saoifiúla a bhíonn ag na daoine ann agus na carachtair chéanna. Agus ar bhain tú sult as athchuairt a thabhairt ar an áit sin? Raibh sé, raibh sé spéisiúil? Bhuel, a ghabháil ar ais go dtí an. Tá sé scríofa le fada, is just bhí, bhí, bhí próiseas iontach fada ann, luigh sé ar an ríomhaire tamall fada de bhlianta chomh maith. So ar, ar bhealach tháinig sé níos cóngaraí do Scoil an Chnoic ná mar, ná mar a shílfeá. So but no bhí, bhí sé deas leanstan ar aghaidh leis an scéal agus cineál, cuid de na múinteoirí cineál a mhéadú rud beag agus gabháil isteach ina gcúlra s'acusan agus agus sin so yeah. An bhfuil an Mona Lisa slán an t-am seo? Tá an Mona Lisa slán go cinnte ach níl Brú na Bóinne contúirtí eile ann anois an t-am seo. Agus a Mháire an bhfuil rud ar bith a thig leat a rá fá B'é Oileán na Leice nó Rún na Leice, b'é? Bhuel, b'fhéidir go n-athródh an t-ainm, tá sé fós le plé. Níor úsáid mé, Oileán na Leice an t-ainm atá ar an, ar an oileán ach níor úsáid mé ainm an oileáin mar theideal ar an leabhar ariamh agus b'fhéidir go bhféadfaí é sin a dhéanamh ar an tríú leabhar, níl fhios a'm. Níl mé ag iarraidh mórán a rá faoi, ceapaim go bhfuil go leor eagarthóireachta. Tá brón orm, ag Bridget ar an leabhar, dáiríre, le bheith fírinneach. Bhain mise sásamh as a bheith ag samhlú na gcarachtar seo ag fás agus ag forbairt, bhfuil a fhios agat cé chaoi bhfuil siad anois le hais mar a bhí siad nuair a bhí siad cheithre bliana déag, cúig bliana déag. Bhain mise sásamh as sin agus ach ceapaim go bhfuil obair fós amach romham.
Bhuel is cinnte beidh muid uilig a' dréim leis na leabharthaí seo a fheiceáil agus a' dréim lena léamh fosta. Tá b'fhéidir dhá nó trí bhomaite fágtha againn agus dúirt na mná ag a' tús anseo go mbeadh siad sásta glacadh le ceist nó dhó dá mbeadh ceist ag duine éigin. Rud nár luaigh sibh agus tá, tá déagóir agamsa sa bhaile agus chuir sí fios ar mangas ón Fhrainc le iad a léamh. Agus measaim, tá roinnt úrscéalta grafacha foilsithe ag Darach ach tá siad dírithe ar daoine níos sine. Is dóigh liom gur poll mór é sin agus is droichead é mar bíonn níos lú téacs i gceist ach ehm foghlaimíonn an you know ní níl sé ach bhuel bhí sé tá an Teastas Sóisearach díreach déanta aige agus bhí sé in ann you know tá dóigh

rud nach bhfuil ag tarlú le leabhair do ghasúir i nGaeilge. Bíonn litir nó dhó agus figiúr nó dhó ar chúl chuile leabhar, mar a bheadh, rangú de réir castacht na teanga agus rangú de réir soifisticíocht an ábhair. Sin go díreach é. Ba bhreá linn dá mbeadh sé ar fáil, ach níl sé ag an bhfoilsitheoir amháin tabhairt faoi as féin.
Bhí siad ag caint den chuid is mó faoi scoileanna agus scileanna ag cibé stáid ach cad faoi ról an tuismitheora? Nach bhfuil sin thar a bheith tábhachtach agus muna bhfuil Gaeilge ag na tuismitheoirí, beirt nó duine amháin acu, tá sin mar mhíbhuntáiste. Níl fhios agam an amhlaidh atá sé sa Ghaeltacht agus go dearfa is dócha go bhfuil roinnt tuismitheoirí le Gaeilge acu ach nach bhfuil sé buntábhachtach go mbeadh ó aois thar a bheith óg sula mbeidh siad ar scoil ar bith go mbeadh an tuismitheoir ag teagasc daofa cé chomh maith is atá sé a bheith ag léamh Gan amhras ar bith, ach leis an traschur scileanna Is cuma cad é an teanga a léann tú le páistí óga, tógfaidh siad na scileanna agus tógfaidh siad an dúil sin sna leabharthaí agus ansin má dhéanann tú i nGaeilge, i mBéarla, is cuma leo. Is an coincheap é féin, an léitheoireacht é féin agus tá cuid mhaith cosúlachtaí ag an tús idir an Ghaeilge agus, léann tú ó chlé go deas, briseann tú síos foclaí, tá na rudaí céarna ann so ní dhéanann sé difear má tá tuismitheoirí ag léamh sa bhaile leo, i bPólainnis, i mBéarla, i Sínis, is cuma. beidh an teanga, beidh, beidh na scileanna sin acu sa Ghaeilge, sa Bhéarla ar scoil. Tá sé rómhall
ag stáid na scoile mura bhfuil sin déanta roimh ré. Ó, gan amhras ar bith, tá sé iontach tábhachtach go mbíonn daoine ag léamh chomh luath agus is féidir le páistí, go cinnte, yeah. Tá sin tábhachtach. Philip? Peigí, an bhfuil aon eolas agat, like, an bhfuil seans ann na múinteoirí óga atá ag teacht amach as na coláistí nach léann siadsan?

Cuirimse ceist ar na mic léinn san ollscoil achan bhliain, cé mhéid agaibh a léann leabharthaí? B'fhéidir beirt a chuireann suas na lámha.

A chairde, bhain mise sult iontach mór as an phlé as an díospóireacht. Is ba mhaith liom mo bhuíochas pearsanta a ghabháil le Jackie agus le Máire anseo agus tá súil agam go n-aontaíonn sibh gur gur fhoghlaim muid go leor tráthnóna.